o nwere inu ndị Igbo na-atụ na-asị ọ bụrụ na ihe ọnụ na-ata agwụrọ na ntị adịghị ezu ike ọ bụrụ ihe gbasara this next year's election general election ọ dị very very important ọ dị very very vital ihe a na-agba kịta bụ egwu nchịchasị anya ntị ọ dịkwanụ ntị ọ dịkwanụ biko geenụ ntị na ọkwa dị oke mkpa biko geenụ ntị ngwa ka anyị gee ihe nwoke a kwuru biko na ọ ga-enyere anyị aka ka ị decide ya ma ị chọọ ịtụ vote ka ọ bụ na ị chọghị ịtụ vote biko geenụ ntị anyị ga-amụta ọtụtụ ihe n'ihe nwoke a kwuru ebe a ngwa nke ọ dị and if you do not know ọ ya ka m ji eweta this eh, um, important update if you do not know eh, presidential and National Assembly elections ga-abụ na 16th of January ọ dị important 16th of January that is immediately after uh, a gbasịrị December ị fụ na a lot of people ga-anọ na South East so ọ bụrụ na ị ma na o nwere ihe ga-ekipụ na South East wee ruo mgbe a or close to that time biko go and change your voting location ọ dị very very important so that ị ga-anọ south east ị tụchazie vote you can go back one or na ị ma na akụkụ ebe ị nọ na na-enwe intimidation that na na eh, eh, eh, intimidate voter maybe ị bịa vote onye abụrọ onye nke you be intimidated like some parts of Lagos and all that go and change your voting location so that na ị ga-eji opportunity uh, of um, December season Christmas season nọta na south east i cooluo down atụcha vote then you can go back ị nwere ike ịnọta ebe January ka ị wee nwee ike ịnọdụ that 16th ọ dị very very important it's worth the sacrifice it's worth the sacrifice because some of these things na-eme some ọ bụrụ na ị fụbeghị n'anya i tosiri ịnụ na ntị all these things wey dey happen ọ mmadụ ka ọ na-eme anyị ama eche mgbe o meela anyị before we uh, do something your vote counts your vote counts esona ndị na-asị nke a tụrụ atụ kedu ihe mere kedu ndị a- rigging has been in part of a political system you understand but not voting at all is you are simply making it easier for these people to continue you get what I'm saying because um ụfọdụ oge m batara ime ahụ ụfọdụ asị nke a tụrụ atụ anataghị ya vote mgbe anataghị ya uh, um, dike mma mgbe ọ nọ n'ana ọ bụrụ mgbe mgbe ọ kwụrụ ọtọ and hapụ those logic ndị Igbo na-asị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ ezi hapụzie maka ọgụ ya na ndị mmụọ do what you have to do ahịhịa ezi sị na ọ bụrụ na a na-agba ụnụ na-ekpopụ ya ya ana-agba ụnụ na-abatakwa everyday ịzacha ezi kpopụ ezi ụtụtụ echi ị ga-azakwa ezi ya kpopụkwa ya But nwanne echi ya it continues like so eh, the effort continues until enweta ihe a na-achọ that is the point o nwere uru ọ baara gị na-abịa that day foldu aka ma ọ je na-agba bọọlụ ma ọ na-ebe dị. go and vote then go back is worth the sacrifice and ndị ga na-asị na 16 dị ha ka anyị nachighị ana ụmụ anyị eje na-ebido akwụkwọ and the ọga na Ọyọ kịta nwa ụmụazị anaghị eje akwụkwọ maka eburu ụmụazị baa ime ọhịa ihe na-eme nwa gị nwa ahụ gị nọ n'ụlọ ọ bụrụ ya nọ n'ime ọhịa kee ka ahụ ga-adị gị don't wait until it happens to you na business enweghị time and all that ị ga nweta voters card and I'm not going to go and vote that day and ụbọchị oge Nigeria will happen to you ọ sị ya bụrụgodu na eburu onye nke gị hapụkwa ya enwere ike ego a ga-anapụ three years ịzụtabeghị ya n'ahịa so please please another vital information bụ na um, voters registration is ongoing now for people enwerọ uh, voters card go now nke a bụ last phase of it nke a bụ the final phase of it o bido na na I think 10th or 11th May ka o bido ọ ga-endi na na 10th of July o bido na 11th of May I think ọ ga-endi na 10th of July or thereabout so it is the last phase ọ bụrụ na inwe voters registration ọ bụrụ na ịchọrọ ichenji your voting location to south east you have the opportunity now ọ bụrụ na nke gị na-enwe correction ịchọrọ ime na ivotu last time because of errors and go and correct it now ọ bụrụ na irube 18 years last time atụrụ election mana irugo 18 years kịta go and get your voters eh, card ọ bụrụ na nke gị furu efu go and sort it out go and get it ha na-ebido in all INEC offices local government um, state na all their offices go there and sort it out ha na-open 9 uh, a.m. till 3 3 p.m. every day except on holidays ọ dị very very important ka anyị mee ihe anyị tosiri ime eh, and to start with share godu this video share godu this video so that it will get across to all well-meaning Nigerians. anyị abịagokwa na njedebe ihe onyonyo a kedu ihe iche yes mụnwa so na ndị sịnụ na m ama atụkwa vootu na m ama atụ nke a tụrụ atụ kedu ihe a tụta nke a tụrụ atụ eso m na ndị na-ekwu nke a tụrụ atụ kedu ihe a tụta kịta maazịkwa m ihe nwoke a kwu gị nwa kedu ihe iche bụ iche na ị ga-atụ vootu a ka ọ na ị ma atụ ya ka m mara ihe iche n'ihe onyonyo a maka ka m gechara nwoke a ntị m sị anyway ka m jee tụọ ọ na a ga-eji mgbagbu ghara ọgụ nta m ihe nwoke a kwuru ka m mara ihe iche n'ihe onyonyo biko echezọkwana ịlaik i-share i-subscribe daalụ